padangokhala padali msungwana wina dzina lake khumbani khumbani adali ndi khumbo ankafunisisa atakhala ndi mphamvu yolamulira anthu a m'mudzi mwa kwawo iye adayesesa kupeza njira yoti apeze mwayi umenewo koma adakanika tsiku lina mkulu wina wa nzeru zake wochokera m'mudzi wina wapafupi adapita ku nyumba kwa khumbani mkuluyu adali atamva zomwe khumbani ankafuna mkulu wa nzeruyu adamuwuza khumbani kuti Ndilole ndikutenge pa ulendo Ku malo ena akutali komwe ukathe kukwaniritsa khumbo lako. Khumbani adavomera. Adali ndi chiyembekezo kuti nzeru za mkuluyu zimuthandiza iye kukhala ndi mphamvu. Mkuluyu adatenga Khumbani napita naye kudera lakutali mkati mwa nkhalango kumene adapeza mtengo wakale ndinso wodabwitsa. Mtengo umene udali kudziwika kuti umapereka zokhumba kwa aliyense amene adzalonjeza ndinso kulemekeza mphatso zomwe adzapatsidwe. Mkuluyo adamuuza Khumbani kuti, Khumbani, ukhonza kupempha mtengowo chilichonse chomwe ukufuna, koma kumbukira, uyenera kulonjeza kuti udzalemekeza mphatso yomwe mtengowo udzakupatse. Ukadzanyalanyaza osasunga lonjezo kuti udzakumana ndi mavuto osaneneka. Khumbani adauza mtengowo zokhumba zake. Ndikufuna kukhala wamphamvu kuposa munthu wina aliyense. Ndikufuna kuti wina aliyense adzilemekeza ine. Mtengowo udakwaniritsadi kupereka zokhumba zake, ndipo Khumbani adadzodzedwa mphamvu ndi ulemu kuposa momwe iye ankayembekezera. Atalandira mphamvuzo, Khumbani adabwerera kumudzi. Atafika kumudzi, anthu ankamupatsa ulemu wosaneneka. Poyamba Khumbani ankasangalala ndi ulemu womwe ankalandira komanso mphamvu zomwe adali nazo. Koma patapita nthawi, Khumbani anayamba kulamula zambiri, mosalabadira anthu ena. ankazimva kuti iyeyo ali ndi mphamvu kwambiri ndipo palibe yemwe angamugonjetse iye ankati iye ndiye lamulo ndipo lamulo ndi iyeyo anthu am'mudzi adayamba kuyipidwa ndi khalidwe lomwe khumbani ankaonetsa sankasangalala ndi mmene khumbani ankawazunzira anthu chifukwa cha mphamvu zake ndipo pang'ono-pang'ono anthu adayamba kusamulabadira nasiya kumupatsa ulemu izi zidamukhudza khumbani ndipo adayamba kuda nkhawa Adadzifunsa, Ndi chifukwa chiyani anthuwa asiya kundipatsa ulemu? Bwanji mphamvu zanga sizikugwiranso ntchito? Posakhalitsa katundu yemwe anthu am'mudzi adamupatsa poonetsa ulemu wawo adayamba kusakazika. Kenaka adayamba kuvutika m'maganizo. Khumbani ankalota maloto oopsa usiku uliwonse akagona. Pena amalota mikango ikumuthamangitsa, pena akudyedwa ndi mphutsi. Ndipo m'mawa mwake amati akadzuka amasiya kuona kwa maola awiri. Izi zinkamuchititsa mantha. adalakalaka nthawi ikadabwerera adalingalira chikhala ndidagwiritsa ntchito bwino mphamvu zija sibwezi nditafika apa sindikufunanso nditakhala ndi mphamvu ine bola kungokhala munthu wamba tsoka ilo khumbani sakadatha kupita yekha ku nkhalango komwe kudali mtengo wodabwitsa kuja Pamafunika mkulu wanzeru uja atsogolere njira poti adali yekhayo yemwe adali ndi maso owunikira njira yokafika kumeneko. Tsiku lina mkulu wanzeru uja adali kudutsa m'mudzi ndipo Khumbani atamuona mkuluyo adamuthamangira. Khumbani adati, Ndakhala ndikukufunafunani kwa nthawi yayitali. Mkulu uja adamufunsa mmene akukhalira ndi mphamvu zake zatsopano ndipo iye adafotokoza zonse. Anafotokoza mmene ankagwiritsira ntchito mphamvu zake. ndi mavuto omwe adamugwera kamba kosasunga lonjezo lomwe adapanga. Kenako adati. Ndazindikira kulakwa kwanga. Chonde nditengeni kumtengo kuja. Sindikufunanso kukhala munthu wamphamvu m'mudzi monse. Mkulu wanzeru uja adamutengeranso kumtengo kuja. Atafika, Khumbani adapempha mtengo uja kuti umulande mphamvu zake zonse. Mtengo womva khumbo la Khumbani udalanda mphamvu zija ndipo Khumbani adakhalanso munthu wamba. Mkulu wanzeru uja adamulangiza Khumbani kuti, Si bwino kuphinja anzathu amene tili pabwino kuposa iwo. Mphamvu zomwe tili nazo tiyenera kuzigwiritsa ntchito bwino osati kuwazunza nazo anthu ena. Ndipo adapitiriza n'kumuuza kuti, Khumbani, pamene ukubwerera kumudzi chonde kakumbuke mawu awa, Chule wodzikuza amaphulika. Atafika kumudzi, Khumbani adayamba kukhala bwino ndi anthu, ankaonetsa chikondi komanso kulemekeza ena ndipo izi zidabwezeretsa ubale wake ndi anthu omwe udaonongeka. Khumbani adayamba kudziwika tsopano osati chifukwa cha mphamvu zake zija koma chifukwa cha chikondi ndi kumvetsetsa komwe adayamba kuonetsa. Iye adaphunzirapo kuti ulemu weniweni umabwera poona mmene munthu amakhalira ndi anzake osati chifukwa cha mphamvu zomwe ali nazo.